elearnigo m the hard way I know ife mụ ala nọlụ ka m ji ayọ ndị ọzọ feje n'ebe m jelụ in terms of persecution ị na-anụ ya ọkwa ị ghọtago obodo adịrọ mma onye nwere ntị ọ nụlụ afọ gara n'anya mbụ ndị ọba anyị na mana we all have to coexist ịmakwa na even na birthday m mere na april 50 birthday ị na-anụ ya o nwere ebe fere ego I control everything onye bịa o tinye adịghị aka nta ego na at this age now mana onye nwe ndachi appreciate nwere onye m fụ fesasịrị ya mana eji wajezi ajụjụ maka ya mm-hmm. anyị sọpresịrị ya mana anyị na-agwakwa ndị kwesịrị ịma na ebe etu anyị nọ taata na m ka na-aza ajụjụ ọ bụla alaji Oh. So what am I trying to say now? Is that go up this whole thing? And I just ndị adaba n'ọnụ na egburu egbu. Ị na-anụ ya? Ọnụ juru eju, ọ bụrụ ọgụ kọm, ọ bụrụ I'm telling you na m emeghị experience. Nnọdụ dọkịta ya efu na iwetara ego agbafere m ọsọ na pocket adị m ejikwazi cash. onwe ebe nlekọta efu a na-eme akwa matakwa ịga na ntara mma ezigbo ozi mhm. because elearnigo m the hard way I know ife m ale nọlụ ka m ji ayọ ndị ọzọ feje n'ebe m jelụ in terms of persecution ị na-anụ ya ọkwa ị ghọtago maka na the best na-asị na experience bụ the best teacher abụrịgwu na oyi eme gị fe mụrụ akọ the best teacher experience bụ nke melụ ndị ọzọ gị iji ya wee mụrụ akọ wee mụrụ akọ obodo adịrọ mma onye nwere ntị ọ nụlụ afọ gara n'anya mbụ ndị ọgba anyị na fa mana we all have to coexist how do you coexist e welata mkpọtụ sị wetuo the volume hmm. ị nụrụ ya sị gbatuo volume gbatuo volume another thing bụkwa n'ime nwoke ife ụlọ ya emenwu akpọchi ụzọ a ọ na-emefecha ime asị wepụ nke a kedu ihe a na-akpọ nke a? ọkwa kamera kamera bụ ife social media social media o nwere ife ị na-eprove out there kedu onye ka ị na-eprove ole ka i ji nke ma nke onye ọzọ ji so ụmụnne e nwee nwa aṅụrị ọ na-abịa occasion n'ebe ị na-eti mkpu sị esezina foto sị esezi ebe a na-agba ego nye mmadụ ife quietly yes onye so o nwekwara ife inyere nwa mmadụ nyebere mmadụ n'ụwa nwebere ụdị ego inyere mmadụ as a matter of fact nke e nye na nzuzo na-aka nke e nyere a fụrụ anya so the final edebe bụ na ọ dị mma ya onweghị na-achọ ka o belittle mmadụ ma ọ ka ọ suppress ya ka a ghara ịma ibute n'ike mana ọkike wee last ya laa maka na onye ọ dụrụ mma ọ dụgoro anị igbo mma ị fụ kịta etu akịta ebe nine na-ekuzi ụzụzụ ị na-anaghị fe na anị igbo ya azụ azụ nke efe ya bụ one of the best christmas maka na ndị na-achị anyị alụgo nnukwu ọrụ ndị omekome abịa nyọtago fa mhm. a na-ejezi na-apụta mhm. so na anyị nata ụnọ ka na chi anwụkwa a kpata mba na akụ ka e bulata n'ala Igbo mhm. ọlụla anyị dị mma onye jela afịa ndị nọdụrụ n'ụlọ ebute ibu afịa ndị nọdụrụ ụlọ erie onye anyị na-ekwe n'ife niile afụ ọ bụrụ nke osida ụdịdị mmadụ anyị niile ka si fụ ana Igbo n'anya ya esi anyị wee na-operate na-apụta everyday mana anyị eji kpata wee bata ọ balụ onye onye iru ọ balụ onye azụ balụ nwa okeke balụ nwa nwa mgbafọ ife anyị na-ekwu si weta nwe na-achọ ka ọ bụrụ na ọ ya kachasị nwe onye na-achọ ka ọ bụrụ na isha nọrọ mana onye a na-achụ achụ na-ezomelata onwe ya nne hmm. n'anya ewetulata volume asọgwụ gị nwere aṅụrị mana nwoke ife anyị eme nkwa n'ebe a efu mechie ọnụ pụkwa na ezinụlọ gbachie ụzọ a na-asị no face no case no case ị hụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case ọ iru a fụ ka a na-atụ nga hmm. ọ bụ na nọ ikuku ka ị bụ o nwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media I agree with you boss yeah so na nwere nwoke tosi ochere ibie mana for ndị na-ekulite ekulite for ndị gbagotago lue level anyị na ndị karịgolo anyị si were nwayọ si na-epromotu ezinụlọ si na-epromotu eziokwu hmm. si na-epromotu ịgba mbọ hmm. si na-epromotu ana Igbo si na-epromotu na nsọ bụ nsọ alụ bụ alụ si na-epromote ezi omume ife ndị upcoming nwere mụta n'aka anyị dị too much ọ bụrọ sọ esi ihe ego ana Igbo nwee long beautiful history need projection ị ghọtago e nwere omenala mmanwụ ubi ede ugbo ede eko nwere lot of things anyị na-eme kwesịrị ka anyị export out there ka ụwa na-afụ anyị si gosibe ndị ụwa si gosibe ana Igbo si gosibe the beautiful terrains of ana Igbo